We're starting with the hymn song. monga mwa nthawi zonse tikuyamba mapemphero athu ndi nyimbo ya mbuku And it's hymn number 211. nyimbo namba 211 211 Thank

Hallelujah. Amen. Amen. Amen. It's that time that uh, we come before the throne of God ndi nthawinso icho timadza ah, chifu- ah, ku mpando wa yehova to pray for our nation. kupempherera dziko lathu But before we do that, koma tisadatero we would like to acknowledge the presence of uh, our pastor, tikufuna kuzindikira kupezeka kwa abusa athu Pastor Kulaisi. abusa kulaisi We celebrate you. timakunyadirani Mommy, mami thank you very much. zikomo kwambiri And all the elders. komanso azikulu ampingo nonse

that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Mateyu 12:36 ndipo ndinena kwa inu kuti mawu onse opanda pache amene anthu adzalankhula adzawerengedwa mlandu wace tsiku la kuweruza, pakuti udzayesedwa wolungama ndi mau ako, ndipo ndi mau ako omwe udzatsutsidwa. Let us pray. Tipemphere. We want to thank you, Father, this morning Tikufuna tikuthokozeni Atate mmawa uno that we can come before you kuti titha kudza pamaso panu to pray and intercede for our nation. kupemphera ndi kupembedzera dziko lathu May you be with us khala nafe and hear our prayers ndi kumva mapemphero athu in the name of Jesus. m'dzina la yesu Amen. Amen. But I say unto you that every idle word

kulankhula kopanda pache When I read the Bible, ndikawerenga lemba in the in the Old Testament Genesis, chipangano chakale buku la genesis God spoke words, mulungu adalankhula mawu and those words became something else. ndipo mawuwo adakhala chinthu He said, "Let there be light," adati kuwale and there was light. ndipo kudawala So motero Here we are reading that every word that we speak ndi apa tikuwerenga kuti mawu ena aliwonse amene tilankhula becomes an action. amakhala ochita. So if we say we are poor, ndiye tikati ndife osauka we become poor. timakhala osauka If we say we are lazy, tikati ndife alesi I can't do this.

awa anali mawu amene adayankhula mnyamata wina ku maula prison amene adalandira baibulo limodzi lochokera kwa gideons chimene chidachitika mnyamata ameneyo nchokuti a Gideons International atapita ku Maula kukagawa ma Bible iyeyo sanakhale nawo pa line kuti alandire nawo Bible adalikana Bible koma nzake amene amagona naye mu room imodzi adalandira Bible koma chimene chidachitika nchokuti amene adalandira Bible samatha kuwerenga ndiye chimene amachita amampatsa nzakeyo kuti azimuwerengera koma pachimaliziro ana- anapulumuka ndi amene amamuwerengera gideons international ndi chani ministry ya gideons international ndi ministry imene ili ya khristu kuchokera mipingo yosiyanasiyana amene cholinga chawo ndikufunafuna miyoyo yotayika ndi kuwapatsa kuwagawira mawu a mulungu kudzera m'mabaibulo kungowapatsa mwaulere ndipo ministry imeneyi imafuna akhristu okhaokhawo amene akuchokera pa mpingo amene ali mabona again komanso amene ali ovomerezeka ndi kumpingo kwawo ndipo mi- ministry imeneyi imafuna akhristu oterewo Tim- ali ndi ma qualifications ake ma qualification ake ndi otere munthuyo ngati ali mwamuna azikhala okwatira kapena okwatiwa ndi ministry yokhayo imene imagwira ntchito bambo ndi mayi chabwino akakhala kuti mnyamatayo sanakwatire koma ali pa ntchito kapena akupanga business kapena ndi mulimi amene akupeza kandalama pena pake amaloledwa koma mtsikana samulola chimene timachitira nchokuti mnyamata ngati ali gideons akadzakwatira automatically mtsikana uja adzakhalanso auxiliary ku gideons international nchimene timafunira kotero kuti ine ndine ino kipiri monga anena kale atsogoleri ndachokera ku lilongwe south east camp tili makampu 5 muno mu lilongwe Lilongwe South East Camp ndi imene imapanga cover kuchokera pa bridge ija ya eh, ya Lilongwe mtauni kukweza mtunda mpaka na kukafika ku Diamphwe uku timakafika mpaka pokambani zithe Mitundu mbali ya ukuyi timafika pa barracks area 20, eh, eh, Chipasula area 21 area 23 mpaka na kukang'oma mpaka na kukhoma kotero kuti cholinga chathu ndi kugawa mabaibulo koma kugawa kwa mabaibulo kwake sitingofika pena paliponse pamsika pa depoti pangopereka aa timapita ma institutions monga ngati ku primary school secondary school university makoleji ma rest house maloji maprison mzipatala kwina kulikonse kumene kuli anthu kulikonse kwapeza kumene timagawira mabaibulo kotero kuti ifeyo timafikanso m'machechi kufotokozera ntchito imene timayigwira kuti inu akhristu anzathu mudziwe kotero kuti pano ndabwera ndi zinthu zingapo monga ndanena kale kunena kuti ife cholinga chathu ndikugawa mabaibulo mabaibulowa timagawa malingana ndi mmene alili ma primary school mwina mudamvapo munaonapo ana athu akunena kuti talandira Baibulo. Chimene timachitira kuti mwina tipeze anthu amene akugwira ntchito kapena akupanga bizinesi kapena akupanga zauchikumbe kuti azipeza ndalama nchokuti ife monga a Gideons chimene timachita mwezi wina uliwonse, timapanga pledge timape timasi eh, lonjeza kuti ndiperekako 5000 10000 ndalama zimene ukuzikwaniritsa pa mwezi ndalama zimene zijazo ndi zimene zimapanga print mabaibulo awa ku america kotero kuti amatitumizira kuno koma popereka timapereka ngati aulere koma dziwani kuti pali anthu ena amene akupisa m'matumba ndipo kupanga print ndi kupereka mabaibulowa ncholinga chokuti anthu ena amene sangathe kufikira kupeza baibulo aliwerengeko nchifukwa chake timafuna kuti munthu wake akati atijoine akhale kuti amapanga business ehe choncho choncho choncho mabaibulo ngati awa timapereka kwa ana a primary school Stand, uh, standard 3 mpaka standard 8 masiku anobe ana masiku ano even standard 2 amatha kuwerenga ndiyetu timaperekabe even standard 2 kuyambira standard 2 mpaka standard 8 timapereka mabaibulo amenewo kwa ulere kotero kuti timati tikapereka mathambo okhanisana madera osachepetula aja timapereka kuma primary school mabaibulo ngati awa ndipo kuma secondary school ndi ma university timapereka tima bible iti timatitcha tima pocket bible pakuti timatchula kuti pocket bible chifukwa chakuti tima bible tokuti sungavutike umatha kungoyika mthumba ulendo kupita ku church kotero kuti ma bible amenewa timapereka uh, ma, uh, ma secondary school ma university ndi ma colleges kwa anthu amene ana asukulu amene ali kuphunzira mmenemo ndipo mzipatala zikakhala kuti ndi zipatala za boma mwina mudzaona kuti pabedi pambali pake paja pamakhala pokuti ndi katebulo timayikapo mabaibulo achichewa achichewa ngati awa okhala ndi lebo la gideons kuti mabaibulo amene timachitira kuti nthawi zina popeza matenda sukonzekera kunyamuka kupita kuchipatala nkukupanga admit mwina baibulo wayiwala ndiye timafuna kuti ukakhalanso mmene kuja akhale odwala sangati kugula nyuzi kungotenga baibulo nkumangowerenga kotero kuti amene timapereka mchipatala zimatero nthawi zina zake kuti kuchipatala kuja madokotala aku- aku- akuonani kuti mwachira zipitani polongeza katundu nkulongezera limodzi ndi baibulo sitidandaula umenewo ndiye uthenga timadziwa kuti kumene akupita konko akawerenga ndipo mzipatala za private monga ngati patauni city centre clinic kwa adventist mudzapezapo mabaibulo achizungu ngati awa pambali paja chimodzimodzi cholinga chathu nchokuti odwala uja nthawi zina amafunanso nayenso kuti awerenge ndipo mzipatala momwemo manesi ndi madokotala tili nato timabaibulo ta white tatotere ngatu lero sinatenge timawapatsa ta white chifukwa iwo aja ndi utumikiso amachita uja ndiye timawapatsa ta white kuti timatchane ndi uniform yawo ija kuti naonso pomatumikira azidziwa kuti they are part of gideons timawapatsa ta white totere ndipo mmahotelo mmaloji pa rest house ndi mmamotelo mudzapeza ma full bibles ngati awa Cholinga chimene timaperekera ma full bibles ngati awa m'mahotelo muja nchokuti nthawi zina mwina akhoza kundituma ine kuchoka kuno ku Lilongwe kupita ku Blantyre kukagwira ntchito polongeza longeza mwina mayi sangathe kulongeza baibulo kuyiwala kukakhala ku hotelo kuja umakangolipeza pambali pa bedi baibulo ngati

ndi kufikira miyoyo ya anthu amene mwina mwake ali osandziwa yesu amene mwina sawerengako baibulo kapena ali mzochita zoyipa zina ndi zina amene adapulumuka mwachitsanzo ngati baibulo ndanena la ku hotel kunali mzungu wina wake ku america dzina lake ted sni ted sni adali okwatiwa koma adali ndi bwenzi la mseri kotero kuti adagwirizana ndi bwenzi lake kunena kuti tikakumane ku hotel ina five star hotel konko ku america ndi atapita kuti kuti chelsea anafika pa reception ndipo nkubuka room atabuka room anamuuza kuti okay upite ku room 208 Kukafika mu room 208 kungotsegula anakapeza baibulo ili la Gideons ndiye ataliona baibulo a no ine ndabwerera zanga kuno komanso kupezeka baibulo ngati anangolitenga baibulo lija nkuyika pamwamba pa wardrobe ali ndisalione komabe chikumbumtima cha mawu a mulungu chimamtakasabe mu mtima kuti koma muno muli mawu a ambuye

kenako anangotenga baibulo lija nkumawerenga akuwerenga anangomva foni kuchokera pa reception ah, mr tetsnip kwabwera alendo anu anangoti o abwere Ah, a pa reception a pitani room 209 anapita mzimayi pongotsekula chitseko anampeza tetsnip akuwerenga anangoti ah, welcome chimene ndakuyitanira kuno chikutengerani uthenga wathu kutenga mawamu kutenga munthu ali maganizo ena kumpititsa kwina ndiye cholinga chathu cha ife a Gideons kuti ambuye kumwamba kusangalale ndipo chifani uh, umboni wina ka bible kakang'ono aka Kako- ka pocket bible kameneka nkakuti timapereka monga ndanena kale kuti ma secondary school abusa ena pano ndi abusa koma adali akuba mbava kotero kuti chimene adachita ife a Gideons tidakapereka mabaibulo ku sukulu imeneyo inali sukulu ya atsikana okhaokha kuno tikhoza kupereka chitsanzo ngati lilongwe secondary sukulu kapena likuni girls ndi abusa eh, a mbava imeneyo inati lero ndikabe kumene anabwera mpanda kuti ndiye madzulo kumasukuluku kuti kumakhala prep kumakhala kukonzekera kuti mawa aphunzira chani ana ndi ana onse anapita ku holo koma mtsikana mmodzi sanapita anangokhala ku hostel kwakuda ndiye mbava inadumpha mpanda kulowa nkufika ku hostel nkuphwanya windo anaphwanya windo tsikana uja ati uwo wakuba anangoti mayi kalanga ine ine ndilibe kalikonse chimene anatenga anangotenga baibulo lake nkukaponya pa windo paja mbava kuona chochita nkugwira kuti pamoja kika nthu amayesa purse kuika mthumba uyo nkuyamba kuthawa akuthamanga

kupita kukhoti akuti ayi ife timene timachita munthu ukabwera kuno ngati zili motere waku prison ndiye munthu kuti adapita ku prison nalenga timbafa ndiye ali kumene kuja kabaibulo beka mthumba amangowerenga kumangowerenga ndiye muja anena kuja mtsogoleri mika akuti nthawi zina eh, mapresident amatikomera mtima timanena kuti apresident oyipa kapena ndotani ndiye president ikakhala pa christmas pa republic pa easternso amapanga pardon ma prisoners kuteroko pa out of 250 prisoners amene anali prison uyuyo anabayo anali mmodzi amene adam- anamutulutsa atatuluka anangobwera straight kwa abusa unatifuza naye ngati kwa abusa akulaisi abusa ineyo ndinali wakuba koma ndikufuna ndithu ndikaphunzire ndipite ku ku maphunziro a ubusa kumukonzera zonse akhale kuti usakwatire epo pita ku, ku sukulu ya ubusa anapita kuja zaka zake zitatu kenako ali iyayi mbusa sitimpatsa mpingo osakwatira akwatire anakakwatira nkumpatsa mpingo kumpingo kuja nde kunabwera ngati 30 kudzanena ngati mene tikunenera ndiye yonena nena abusa anadzayimirira mpingo zoonadi agideons agwira ntchito yayikulu kwambiri mwachitsanzo ine ndidali munthu wakuba kotero ndidapita ku sukulu kutchula sukulu imeneyi ndidapita kumene kuja mtsikana wina wake anangotenga baibulo kundigendera nawo atangotero mayibusa anakuwa mayi kalanga ine abusa kuti chani

Buku ili la chilamulo silofunika kuchoka pakamwa pako uyenera kumalilingalira usana ndi wonse mchifukwa chani ife lero tabwera kuno agideons kuno ku area 21 cathedral tabwera ndi zolinga zitatu choyamba choti monga mpingo ntchito yathu ndi ntchito yovuta kwambiri imafuna kuti muzitithandiza kupemphera timati tikafika m'masukulumu nthawi zina pogawa mabaibulo tena tina amatikanira ana ena sitifuna kulandira zimenezo timangopita mwakachetechete nkupititsa uko tipempherereni nthawi zina mabaibulo ngati awo tikafika m'mahotelo mwinamu anthu ena samalirecognize baibulo imtho akhoza kutiuza kuti ikani pitani next month muzapeza mulibe mabaibulo kaya amaotcha kaya amatani nthawi zina mmipingo mmene tikapempha kuti ah, abusa please koma kumene bwera kumeneko timafuna dzakufotokozera ah no mwatidzidzimutsira tisanjira kudziwitsana zinthu ngati zimene timafuna kuti muzitipempherera kotero kuti choyamba ndi pemphero Chachiwiri nchonena kuti ife a Gideons camp imeneyi konse kuti tilipo mabanja 11 koma munda ndi waukulu oyigwira ntchito tilipo ochepa mwina sitikwanitsa kufika ndi tikufuna ma members amene mukudziwa kuti mwina mukhoza kukwanitsa kuti mwina mukhoza kutijoyina chonde tijoyineni kuti tikhalire limodzi ndipo chitatu chachitatu ndiponso chomaliza nchonena kuti timabwera kuno ife a Gideons tili ngati chiwalo chimodzi cha mpingo kumene mwina mpingo sungathe kufikirako ife timakafikako kotero kuti pena timakanika kufikako chifukwa chakuti mwina sitinakwanitse mthumba timafuna kuti nanunso monga mpingo mbali yanu tatithandizeni kuti kupereka kangachepe tangoganizani baibulo laling'ono ngati ili timagula 1 dola panopa dola ili pa 780 or something kotero kuti akuluakulu ngati awa ali pa 2 dollars imene ili about 1600 kukwana 1700 koma kuti kuti tikwaniritse sitingathe tsono kupempha kwathu kumakhala kuno kumpingo sitingapite kwa anzathu oyimbayimba kuseni kukawauza tithandizeni ndalama aa timapita kwa akristu anzathu chachitatu nchonena kuti Ndimafuna ndikudziwitseni monga timabwera kuno nthawi ndi nthawi lipoti lokwanitsira kuti tidzapeza about 250,000 koma mwachisomo tinapeza 315,000 ndipo tidayika target kuti otijoyina mu Gideons ma Gideons ndi ma Auxiliaries tidzapeza 4 Mwachisomonso tinapeza anthu 6. Chachikulu chokuti tidakonza kuti mabaibulo ngati amenewawa tigawe mabaibulo 45,000 komanso tachita bwino kwambiri kukwatira kugawa mabaibulo 48,700 koma timafuna kuti tizikupatsani ripoti kuti muzidziwa kuti zimakhala motani koposa posa ndifuna ndithokoze abusa komanso mayi busa please ndithokoze utsogoleri ndithokoze asekretary ndithokoze praise team ndithokoze maasha ndi masharets komanso akhristu nonse pa chifukwa chaku- chakumvera kwanu ambuye otha kudalitsa akudalitse ziko kwanu haleluya Amen. haleluya Amen. a Phiri tathokoza kwabasi chobwera kudzatiuza za Gideons suno ake ndinayiwala baibulo ndiye ndikukapita ndikuti anga khayi ndayiwala baibulo koma kuja nkukalipeza baibulo ndiye ndinalipezadi ndinawerenga zikomo kwambiri ndiye church we want to have a special basket for the gideons today eti Bingo. sitamva ubwino wake eh? tiperekeko kangachepe

kufuna kupempherera bwenzi awa Uh, we know Anne Amani. timdziwa ane amani She has been the one who has been running the show iye wakhala akuthandizira ana nthawi yayitali for, I think she was alone, assisted by these and the young people. Actually, uh, Elder Soko, can I also have a list of all the

Koma achemwali Anne akhala otsogolera ku Sunday school. And of the uh, uh, young ones that were teaching, these are the people we are asking that they can continue. Achinyamata Assist. awa awiri ali apawa ndi oti nawonso apitiriza kuthandizira. When I met Anne, I told her that there will be need to be meeting on monthly basis with the, all of you. Uh, Ah, mai Pasanje mai Basikolo ali kuti auje eya amayi awo eti ndikuiwala dzina a Chipatala Ah, nditakumana naye Anne ndinanena kuti paziku- ah, zikumana mwezi ndi mwezi ah, Ndikufuna kunena kuti zimenewa kukalamba ya nangoiwala nangoiwala So uh, we have encouraged her, I have encouraged her to say they should be having those uh, meetings so that they know who is doing what on a particular day and also discuss what will be the, uh, the challenges that they are meeting. nde ndidamulimbikitsa kuti ayenera kumakumana pamwa- pamwezi ndi cholinga chonena kuti azidziwitsana za zimene zikuchitika komanso zimene akukumana nazo. But we know that Sunday school is very important, isn't it? Tikuzindikira kuti Sunday school That ndiyofunikira. is our basis. Pamenepo ndiye poyambira If we pathu. cannot train our children, Ndiye ngati sitingaphunzitse wana wathu, we are not doing a good thing as a church. sitikuchita bwino ngati mpingo. So I really value a lot for those people that say, I will take part. in teaching Sunday school. ine ndimalemekeza kwathunthu iwo amene amanena kuti ine nditengapo gawo pakuphunzitsa maphunziro Some of apasabata them, they really are sacrificing their time. ambiri a iwo amapereka nthawi zawo When they go back home, they hear, oh, the pastor was talking about this. I wish you were there. ndi ambiri akabwerera ku nyumba amamva abusa lero amalalika motere motere nkumati nkadakhumba But they nkadakhalapo were busy with the, the children. koma anatanganidwa ndi wana So I want to say thank you for all the Sunday school, mai Basikolo, mai Pasanje, mai Chipatangwe. Ndikuti For, kuti zikomo kwa aziphunzitsi nonse a sa- a sunday school but also uh, to Anne and the group, Anne komanso ena nonse George Chilimula and the Karen Kalua. I know Kalua. Karen ni nadusaso. Amen. Amen. So we want to pray for these people. Ndiye tinakupemphera anthu yawa. But before we pray for them, I want the following also to come. Uh, we want also to release them.

nayenso wachedwa Ah, atsikana akonza za show oh. kiato nkoloma i know kiato is in school so she has not been coming here as well okay and bernard nedi is bernard around

ndi kukhala nawo mwayi wa kuthandizira utumiki wanu We pray, Lord, that you speak to our hearts. ndi pemphero lathu kuti mulankhule ku mitima yathu In Jesus' name, m'dzina la yesu amen. amen Uh, let us open our Bibles to the book of First Samuel, chapter 9. tiyeni tivundukuleni mabaibulo athu 1 samuel chapter chapter 9 Thank

our way. Verse number 7. Ndipo Sauli ananena ndi mnyamata wace, koma taona, tikapitako timtengera chiyani munthuyo, popeza mkate udatha